salamu aleykum salamu aleykum ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bamananw ko ten ko ni boli ma ban minɔgɔ bɛ ɲɛfɛ ne hakili la an ka video laban an tun ko k'an bɛna kuma segu kan an yɛrɛ yalala ka se segu cɛkɔrɔbaw caman ma an y'o fɔ ka tɛmɛ n ko i ma ɲɛ ko ko la kun dɔw la i bolo an taara a kun ɲini k'a ɲɛ ɲini ka na sigi ka caman fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i ka tata ta an bɛ segin a kan personne ne détient le monopole du savoir dɔnni tɛ mɔgɔ ta ye dɔnni ye bɛɛ jɛ ye i y'a faamu cogo min na i b'i ta fɔ ten o kɔ bi an bɛna baro sigi segu kan an bɛna daminɛ segu kunun na ka na a bi la ka dɔ fɔ mɔgɔw ye yaasa bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la ee a ka kan n'an bɛ don segu an bɛ foli fɔlɔ segu ɲɛmɔgɔw la ani segu marabagaw ka kulubali siw fo segu ka jarasiw fo ka cerosiw fo ka danbele siw fo ka jire siw fo hali n'olu tɛ maa ɲɛnamaw ye ka kanela fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka lasana kane ni a kɔw fo o kɔ n bɛ n yɛrɛ mɔkɛ fo n'o ye abdul karim ye k'a fo n tɛ se ka don segu kuma la abada ni n ma n ka jelikɛ fo hamidu sinayogo ka a sinayogo k'a ni jeliya O kɔ ka segu dantela fo ka segu kabila ɲɛmɔgɔ n'a jeli kunda a dɔnnibaga kunda mun tɔgɔ fɔra mun tɔgɔ ma fɔ hakɛto bɛ kuma kan n'i ko i bɛ bɛɛ fo i bɛ ɲina dɔ kɔ n'i ma mun fo o bɛ jɔ a yɛrɛ la u k'a dɔn denmisɛnninya ye fili don fili bɛ bɛɛ sɔrɔ o kɔ n'i ko segu segu c'est l'une des anciennes villes l'une des villes historiques du Mali Segu ye dugu kɔrɔba ye histoire caman bɛ yen tariku caman bɛ yen mansa mansaw mara maraw u fɔra fɔra ɲɔgɔn kɔ Segu Segu laada tɛ fɔla ka ban Segu kuma ka dun Segu kuma ka gɛlɛn o la an bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ n'an donna mun gasi la laɲini tɛ yen o kɔ n'i ko Segu dugu naani don kunkun bɛnba weliŋana ani woyita segu dugulen bɛɛ bɛ nin dɔn ko n'i donna segu k'i bɛ segu ye ko nka k'i ma segu dɔn ko balanzan ba naani kɛmɛ naani bi naani ani balanzannin kɔkurunnin kelen dugulen bɛɛ m'o de yɔrɔ dɔn ko sanko dunan ɲɛ tan ci gansan ni waati ma koro an na an n'an da don a la ka balanzan kow k'a ɲɛfɔ ne hakili la a kuma cayalen don dɔɔnin o kɔ ee, an bɛ foli kɛ segu kura ka foli kɛ sekɔrɔ ka dɔɔnin fɔ o bɛɛ tariku kan nka n'i y'a mɛn segu yɔrɔ kɔrɔ don yɔrɔ kura tɛ yan'a ka fɔ ko bi segu bɛɛ bɛ mun dɔn a ye tɔgɔ caman ta ne hakili la ani ne ka ɲininiw kɔnɔ dugu kɔrɔ tɔgɔmaba o ye do ye ka bɔ o do la ka waga ka na don sekɔrɔ ka b'o la ka taa sekura ka taa sebugu ka taa segu sikɔrɔ fo ka na bi segu la ka pɛlɛnkana mansaw fo k'olu bɛɛ fo ka segu filaw fo ka marakaw fo ee, an bɛ baro sigi an b'a daminɛ segu nacogo la segu a sigira ba bolo fɛ fɔlɔ bari hadamadenw olu kɔmansera ka nali kɛ ka tɔgɔma ka bɔ libi bolo fɛ ka na k'u sigi ba bolo fɛ mɔni bolo ma u sigira yen o kɔrɔ ba jeliba ye segu surusi dɔ ye mɔgɔw sigira yen u bɛ balo b'u ka hadamadenya kɔnɔ hadamaden ɲɛmɔgɔntan o ka gɛlɛn nka an bɛ panni kɛ dɔɔni bari o ye ka mɔgɔw lasituwe dɔrɔn segu nacogo kan ni an bɔra yen an b'a daminɛ ni segu mansa dɔ ye n'o ye jɔn ye o ye bitɔn ye bari i ye segu tariku ta cogo o cogo i tɛn'i pan kulubali kamalenw kunna